Wawazifumu wawazifumu lero ndabwela ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene amathamangisidwa ndi a landlord ake chifukwa chokanika kupereka lendi. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Longwe. Longwe amachokera ku Malawi ku Likoma koma amakhala mu dziko la Ghana ku Tamale. Mnyamata ameneyu adapita ku Ghana mu chaka cha 2018. Nde atafika ku Ghana china chilichonse chinali bwino amakhala amakhala ee mpakana mu chaka cha 2022 mpakana anapeza mkazi mpakana anakwatira. Ku Ghana kuja nde amapitirizabe kukhala komanso chitukuko ku Malawi amapanga ndithu anali zinthu zambiri zabwino zabwino ku Malawi nde amakhala amakhala e mpakana mu chaka cha 2025 ndipamene zinthu zinayamba kusintha akuti nthawi imeneyo chidachitika ndi ichi kwawo ku Blantyre kunabwera ankolo ake kuchoka kumudzi ankolo ake aja atafika ku Blantyre adayamba kucheza ndi mayi ake nde mayi ake aja ankawauza ankolo ake kuti mwana wanga ali ku Ghana panopa, anamanga nyumba yakuti, ali ndi chakuti, ali ndi zakuti zakuti zakuti, ankawauza zinthu zimene mwana wawo adapanga ku Blantyre kuja ndipo nkolo uja ankangomvetsera, akuti kenako mayi ake aja adamuimbira foni adamuuza kuti ankolo ako kuno abwera, abwera kozationa nde amafuna akupatse moni, iye uja ataona kuti ndi ankolo ake sanalabadire. Ananena kuti, Ok, chabwino, mungathe kuwauza kuti tiyankhulane. Adayamba kuyankhulana nawo. Adayankhulana nawo pamene paja mpakana uncle ake aja adamupempha iye uja, Udziwa chani? Panga switch ku video call. Akuti iye uja anapanga switch ku video call. Nde anayamba kuyankhulana, kuyankhulana. Nde mnyamata uja adawalonjeza ankolo ake aja kuti ndidzakutumizirani foni kapena ndalama yoti mugule foni. Zotsatira zake adakhala adakhala ee anapanga mapulani adatumizira foni ankolo ake aja akuti munthawi imeneyi ankolo ake aja amakhalabe kunyumba kwa mayi ake kuja. Atamaliza kukhala kunyumba kuja ananyamuka anabwerera kwawo kumudzi. Anayamba kukhala mnyamata uja china chilichonse chinali bwino. moyo wake udayamba kuvuta bizinesi idayamba kuvuta adayesera kutakataka koma sizimatheka zotsatira zake anamtumiza mkazi wake kwa mayi yake ndi cholinga choti mwina iyeyo azikhala mwa yekha ndamakhala yekha komabe zinthube zimavuta ndamakanika kulipira lendi kuyambira mu chaka cha 2025 mpaka na mu chaka cha 2026 nde landlord adafika potopa chifukwa chakuti mnyamatayu ankangomwimba nyimbo landlord uja kenako landlord adamuuza kuti usamuke udali mwezi watha nde mnyamatayu atamva zimenezi adamuuza landlord uja okay ndamva ndisamuka kenakono mnyamata uja adasakasaka kopita anamfikira landlord uja kopitako nde ndakupeza koma transport ndilibe Chonde ngati muli nkenakake ndithandizeni chifukwa chakuti munthu amene ndikumupitirayo wanena kuti angathe kundipasa space koma ndrama zonyamulira katunduyu sadandipase nde ngati kuli kotheka chonde ndithandizeni ndi ka ndrama ndinyamule katunduyu. Landlord atamva zimenezi anali odabwa. Kenako landlord uja anamuuza kuti uziwa chani? Usapite. Ndakukhululukira. Iwe pali china chake chimene chikuvuta. Nde zimene tipange ndi izi. mawa ndikutenga tipite kwina kwake iye uja anati okay chabwino iye uja anakozeka bwinobwino ankaona ngati kuti mwina landlord uja mawa akumutenga kuti akamuyambitse ntchito kwina kwake zotsatira zake landlord uja anamtengera kwa mbere wake atafika kwa mbere wake uja anamuza mbere wake uja tamuunikeni chikuvuta nchani akuti mbere wake kwa landlord uja zimene anaziona kumeneko zinali zodabwitsa adamuza kuti iweyo iweyo anakupanga chipongwe anthu ndipo amene anakupangawo si ena ayi ndi ankolo ako udawatumizira foni ndipo agwiritsa ntchito njira zimenezi pofuna kubloka mwayi wako ndiye zimenezi zikuchitika chifukwa cha ankolo ako akuti iye uja anali odabwa pozindikira kuti ankolo ake amene amayesera kuwathandiza ndi amenenso amafuna kumpanga chipongwe zotsatira zake mayi uja adamthandiza akuti panopa nyengo zake zambosintha weziwezi sizili ngati kale panopa akulipira lendi panopanso mkazi wake uja akhala naye limodzi anabwera ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro atumizireni ndrama ngati kuli kotheka chinthu choti mwagwira m'manja anu osamapasa chifukwa chakuti anthu ena ake amangotenga even zidindo za manja ako amaziona mmene amaziwira eni akewo mwayi wako wonse phu wapita iwe nkumangovutika iwo aja kumapanga ndrama kudzera pa mwayi wako ndi zimene zikuchitika masiku ano akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga